Tá tú ar do bhealach chun daoine a scannánú le haghaidh do thionscadal Adobe Youth Voices, agus deir an t-éascaitheoir leat go gcaithfidh tú foirm chead a fháil go gach duine lena labhraíonn tú. Nó b'fhéidir gur aimsigh tú amhrán nó íomhá ar an idirlíon gur mhaith leat úsáid i d'fhíseán. Ach deir an t-éascaitheoir leat go gcuireann dlíthe cóipcheart cosc ort iad a úsáid. Céard a dhéanfas tú? Tá an chruthaíocht agus an bhunúlacht lárnach go Adobe Youth Voices. Sa bhfíseán seo, míneofar cén chaoi ábhar a chruthú agus a úsáid ar bhealach a chloíonn le treoirlínte Adobe Youth Voices. Céard is cóipcheart ann? Is uirlis í an cóipcheart a thugann rialú dleathach iomlán go chruthaitheoirí maidir lena gcuid oibre. Tugann sé cosaint go scríbhneoirí, scannánóirí agus cumadóirí ó ghadaíocht nó mí-úsáid. Dlí cumhachtach is ea é a bhfuil ról simplí aige i do chuid oibre. Má chruthaigh tú script nó físeán ariamh, is leatsa an cóipcheart go huathoibríoch. Ciallaíonn sé seo gur leatsa an cinneadh cead a thabhairt go dhaoine d'obair a chóipeáil, d'obair a dháileadh, nó é a thaispeáint, nó leagan eile dhó a dhéanamh. De réir dlí cóipchirt na Stát Aontaithe, tá smacht iomlán ag an údar maidir le cén chaoi a n-úsáidtear a chuid oibre. Ag an am céanna, ciallaíonn sé seo go gcaithfidh tú a bheith cúramach mar chruthaitheoir meán faoin mbealach a úsáideann tú obair dhaoine eile. Go bunúsach. Má tá tú ag iarraidh úsáid a bhaint as ábhair atá faoi chóipcheart, caithfidh tú cead an údair a fháil. Is cuma faoin tír ina bhfuil tú nó an dlí atá i bhfeidhm, is ceist eitice í seo. Tá sé tábhachtach go dtuigeann muid go gcaithfear an rud ceart agus cóir a dhéanamh. Cén chaoi sárú cóipchirt a sheachaint? Tá sé tábhachtach go mbeadh fhios agat cén chaoi cead a fháil agus cén chaoi creidiúint a thabhairt don údar. Má tá sé ar intinn agat obair dhuine eile a úsáid, sé an rud is fearr ná dul i dteangmháil leis agus a chead a iarraidh. Tugtar ceadúnas ar seo freisin. Bí cinnte go míníonn tú cén chaoi a n-úsáidtear a gcuid oibre, b'fhéidir go mbeidh táille nó creidiúint scríofa uathu chomh maith. An rogha eile atá agat ná saothar nua a chruthú, bunaithe ar an mbunsaothar atá faoi chóipcheart. Ach tá baol ann sa chás seo go mbeidh do shaothar róchosúil leis an mbunsaothar agus go mbeidh tú ag sárú an chóipchirt. Úsáid chóir, Tá eisceacht amháin ann agus é sin an úsáid chóir. Bíonn sé seo i gceist nuair a úsáideann tú saothar atá faoi chóipcheart ar mhaithe le léirmheas nó critique. Mar shampla, má bhíonn tú ag iarraidh dán a scríobh ina luafar liricí a scríobh amhránaí pop, smaoinigh faoin méid a úsáideann tú agus an bealach ina n-úsáideann tú iad. Más píosa critice ar an gceol pop atá ann, is í an tuairim choitianta go bhfuil cúpla líne togha. Ach má chóipeálann tú an curfá agus cuireann tú an teachtaireacht chéanna in iúl dá bharr, seans maith go mbeadh an cóipcheart sáraithe agat. Is mian leis an Adobe Foundation do chuid oibre a dháileadh, ach caithfear cloí leis na rialacha seo go cúramach. Fiú má thiteann do chuid oibre faoin teideal 'Úsáid Chóir', tá baol ann fós nach mbeidh Adobe Youth Voices in ann do shaothar críochnaithe a dháileadh.

Mar chumadóir meán, tá cearta agus freagrachtaí agat ó thaobh cóipcheart de. Mar sin, mura bhfuil tú cinnte, déan bunsaothar as. Má úsáideann tú saothar de chuid dhaoine eile atá faoi chóipcheart, fáigh cead agus tabhair creidiúint dhóibh. Má leanann tú na treoirlínte seo agus má cheanglaíonn tú ceadúnas neamheisiach, déanfaidh Adobe Youth Voices a ndícheall do chuid oibre a dháileadh